ọha na eze ekene m unu unu nee anya unu afụ ife onyonyo dị ebe a ihe a wụ ife onyonyo nwata nwaanyị nwoke zitere ego ka ọ bịa fụ ya n'ebe ọ nọ ya nwata nwaanyị were ego rie gwa ya nwata nwoke na onwe ya anaghị abịa agwana m ndị mmadụ sị ọ bụrụ na gị na nwoke kwuo okwu nwoke ahụ enye gị ego sị gị na gị bịa mezuo ihe gị na ya kwuru gụnwa na onwe gị sị ka ịchụrụ nwoke ahụ guy ọ ga-enyekwa gị nsogbu maka na ọ wụghị onye ọwụna ka ị ya-eme ya bụ ife naa free nwata nwaanyị a unu na-ene anya nwoke zitere ya ego sị ya bịa afụ ya ebe ọ nọ ya nwata nwaanyị were ego kpachie nke nwoke akpọọnụ ya n'ekwentị gwa ya sị ya ọ bụrụ na ọ naghị abịa ya ezighachitekwara ya ego ya azụ nke nwaanyị sị na ọ naghị ezighachitere ya ego and na ọ naghị abịa nke nwoke gwa ya sị ya ọ bụrụ na o zighachitere ya ego ahụ na anyị ga-agakwa mee ya ihe ọwụna masịrị yanụ Nwata nwaanyị a unu na-ene anya ebe a ya na enyi ya nwaanyị sị nwoke na ọ mara ebe ọwụna ọ na-aga ya ya gaba na onwe ha ebelieveghị na anything spiritual na o nweghị ike dị n'ụmụ ihe ndị ahụ nke nwoke wee sị ha na nsogbu adịghị nke nwoke wee gabara onwe ya o kweghị izu o meghị ọnwa na ihe ya wụ ihe pụtaziri unu nee anya unu afụ ka ahụ nwata nwaanyị a dị unu afụ ihe gbakasịrị ya n'ahụ unu afụgo ihe gbakasịrị ya n'ahụ enyi ya nwaanyị ahụ na-akwakarị ya na-akwakarị ya since ahụ ọkwa o jewara na ụdị ahụ dị mma onye nke enyeziri ego nazi asuffer ya wụ ive ọ ive jọgburu onwe ya ka ọ bụ ọ ive jọgburu onwe ya ka ọ bụ maka na mmadụ ya na-akwakarị gị mee ife dị ono a mee ife dị ono a o nwezi ihe pụtara na ya ya wụ onye agbawala ọsọ gụnwa na onwe gị atawa ahụhụ dị na yanụ ọ ya ka m ji agwa ndị mmadụ gị na nwoke na-emekọ ife gị na nwoke na-emekọ ife uche gị adị ya ọfụma ọfụma maka na ọ wụghị onye ọbụla ka ị ga-eri ego ya naa free ka m na-agwa gị ọ bụghị onye ọbụla ka ị ga-eri ego ya naa free ka m wawasị ọnụ na-agwa gị maka na afụna m ọtụtụ ụdị ife dị otu a mere mana a na-ekwu ya oge ụfọdụ ndị mmadụ a na-ewe ya a sị na o nweghị ife ọ wụ o nwekwara ife ọ wụ ọkwaghị ụdị obi ị nwere ka onye ọzọ nwere ọkwaghị ụdị obi ị nwere ka onye ọzọ nwere ka m na-agwa gị maka na mmadụ wepụtara nnukwu ego nye ego sị gị na gị bịa afụ ya ka ụnụ naabọ mee ihe ụnụ kpara nkata maka ya nọ ị bịazie sị na ị naghị abịazi maka na ego abana gị aka i che na ọ ya-awụ i rie the money naa free ọ bụghị onye ọbụna i riri ego ka ị ya-ana free o nwee onye ya-awụ i rie ego ya tata echi niile ị na-anụ ụda ya ka m na-agwakwa gị echi niile ị na-anụ ụda ya ụnụ na-asa anya na mmiri maka na ife mere onye a ka ya-emekwa onye ọzọ echi ife mere nwata nwaanyị a ka ya-emekwa onye ọzọ echi ka m na-agwa ụnụ ekenekwa m ụnụ